tikulandireni nonse amene mukutionera pakadali pano kuchokera pano pa nyasande tv ndabweranso ine mulutswane mwe uja webizo in the building tsiku la lero tingofuna tipatsane ma update awiri atatu makamaka okhudzana nkhondo komanso zina ndi zina zimene zikuchitika maiko amzathu pano takubweretserani update imene ikuchitika ndithu ku venezuela kumene kuku ndithu kwavuta chifukwa gulu lachinyamata lovala ma mask latseka misewu ku Venezuela-ko kuika ma roadblock ndipo lalengeza kuti lero akhala akusaka aliyense wa ku America ndikumupha. Iwo ndithu aziyenda door to door kukhala ah, kukhala kuimisa magalimoto kupanga search kupeza aliyense amene ali wa ku America ndipo akampeza anyamata amenewa munthu ameneyutu adzimuombera yeah. so zimenezo ndi zina mwa zomwe zikuchitika ku america mwayiona imeneyo so mpungwepungwe wa mayiko akuluakulu ukupitirira kuchitika tikhale ndithu tikumalizitsa tikukuuzani ndithu uh, zimenezi ndithu komanso pali nkhani ina imene akunena kuti uh, america yafika yafika ndipo ikuphulitsa ku syria ya iyoyi ndithu kumeneku pa chakuli gulu lija amati isis

kukonzekera nkhondo ndi usa iye wati chifukwa chake akuchotsa mapulezidenti amaikowa chifukwa akukonza chiwembu iye wati greenland russia ndi china akatenga pakhala chiopsezo ku america pa chifukwachi ayenera kutero iye wati nkhondo iliko ndipo anayamba pansipansi nkhondo inayamba ku ukraine Zimenezi ndi zimene wayankhulanso Donald Trump, kunena kuti iyeyu ndithu wapanga za ku Venezuela chifukwa choti akuteteza America chifukwa Russia komanso China imayika zida zawo ku Venezuela. Komanso wayikapo comment yake pamenepo kunena kuti akufuna atenge Greenland. Greenland ndi malo amene ali mdziko lija la Denmark. Eh, malo ndithu akuoneka kuti ndi ama minerals ndi zina zotero koma iyeyu akufuna atenge malo amenewa pozindikira kunena kuti china ndi russia akatenga malo amenewa chikhalanso chiopsezo ku dziko la america zikuoneka kuti maiko atatu amenewa uh, china russia iran komanso dziko la america pali ndithu kusamvana pali attention yodabwitsa yomwe ndithu ikuoneka kuti america sakugwirizana nayo maikotu amenewatu mind you ndi maiko akuluakulu amphamvu pa dziko lino lapansi america china eh, kubweranso ku russia kumeneku ndi maiko oti ndithu ziganizo zawo zimapanga impact kapena tinene kuti influence dziko lino makamaka la pansi tapanga tisubscribe eyi musaiwale ndithu kutero chifukwa pamudzi pano ndithu nkhani yathu cholinga chathu ndi kubweretsa nkhani zosiyanasiyana tibwerenso ndithu tione ndithu update ina imene ndithu uh, ikuchokera ndithu maiko osiyanasiyana apanso pali update ina imene tifuna tikupatsire ndipo ikunena kuti uh, usa doomsday plane yatuluka eh, kumeneko ndithu kuli ndege ina yodabwitsa imene amayitchula kuti uh, doomsday plane ndege uh, ndege imeneyi ndithu yatuluka lero ndege imeneyi inapangidwa ndi malamulo oti izingotuluka pakakhala nkhondo ya nyukiliya to protect usa government yeah. ndi the last time inaoneka kumaso kwa anthu was uh, 51 years ago Sinayambe yaonekako kumaso kwa anthu lero yatuluka ndipo anthu ayiona a yayamba kuzungulira koma US government sinayankhule chilichonse. Maiko ayamba kuchita mantha kuti something big ah, chikuphu chikhoza kuchitika pansi pansi. Dzina la ndegeyi ndi Doomsday. yeah so mavidiyo ambuyo takhala tikufotokoza tikuona kuti kukhoza kuchitika nkhondo yayikulu pa dziko lonse lapansi nkhondo yodabwitsa chifukwa zikuoneka kuti mayiko akuluakulu amenewa akuchita zinthu zodabwitsa eyi takhalanso tikuona kuti dziko la china russia ah, ah, anthu ankhondo awo ali ku south africa kumene akupanga ma training am'madzi ndi zina zotero ku cape town ya musaiwale kuti south africa ili mu bungwe lija la brics bungwe limene kuli maiko monga ngati uh, russia america I mean, russia china ya maiko ena ndi ena anapanganso kumenekonso kuli kabungwe kawo ndithu kumene kukuchitikanso zinthu zithu zosiyanasiyana so tipitirabe ndithu kukupatsirani maupdate makamaka pankhani imeneyi uh, ah, zimene zikuchitika mdziko muno komanso pali nkhani ina imene ikuoneka kuti dziko la america lakonzeka kuti lipange invade dziko la irani nthawi ina iliyonse mwayiona imeneyo paja ku iraniso kukuchitika mademo ndipo anthu okwana 50 kumeneku aphedwa Eh, irani tu ndi dzikonso limene ndithu limaoneka kuti limasakidwasakidwa kum- makamaka ku middle east kumeneko musaiwale kuti paja israel masiku angapo apitawa miyezi ingapo last year uh, idapanganso invade iran inalinso nkhondo ndithu imene inachema inanunkha nkhondo eh, america inalowerera kuphulisa kumeneku kutanitani koma nkhondo inapezeka kuti mkati mwa ndime yatha eh, kumeneku paja mtsogoleri wake ndi a ayatollah amene ndithu amadziwika ndi dzina lakuti supreme leader eh, ndiye kumeneku ndithu kuli mademo chifukwa anthu akupanga mademo kumeneku kuti ah, ife tikufuna ndithu uh, democratic uh, leadership osati uh, islamic state yeah, ndithu kumeneku zambirinso zikutani uh, zikuchitika so uh, ifeyo ndithu pano tikungopasirani makamaka maupdate amene akuchitika ndithu uh, kumeneku ku uh, maiko anzathu osiyanasiyana eh inuyo ndithu chimene mungachite ndikungopanga subscribe basi eh kuti tonse pamudzi pano zonse zimene timakambirana pano tonse tiziyendera limodzi until uh, that uh, next time pomwenso ndibwera ndithu ndikukudyetserani nkhani ziwiri zitatu ndingoti mwakoma nonse koma don't forget to subscribe chifukwa mukatero ndiye kuti mukhala muli mkati mwenimweni mwa mabudira amenewa nkhani zosiyanasiyana nkhondo zochitika m'mayiko akunja komanso zina ndi zina zimene zikuchitika kwathu kuno kuti tonse tiziyendera limodzi until uh, that uh, next time ndingoti mwakoma nonse zikomo